ndị be anyị ụbọchị tata anọ m na nke igwe Kenneth Nnaji Orizu nke ịtọ igwe na-eje ụka igwe ndị nnewi ka m bịa wetara unu akụkọ ifo nke isiokwu ya bụ okoro udo ya bụ sonyere m na ya bụ akụkọ ifo ana m ekenekwa nnukwu nna anyị n'okwukwe Reverend Fada Peter onye nyere m ohere ka m nọrọ n'ebe a ụbọchị taata ịbịa wetara unu ya bụ akụkọ ifo aha m bụ maazị Chibuzo Hillary Okoye ya bụ anyị gaa n'ihu na ya bụ akụkọ o nwere otu nwoke aha ya bụ maazị Okorudo nwoke anụwa bụ onye eji ihe gbasara ịtụ osisi wee mara nwoke a bụ nnukwu onye ọrụ aka o ji osisi arụsị ihe dị iche iche dịka oche ihe eji anọdụ ala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ma nwoke anụnwa o nwere otu nkịta na be ya mana o ruru otu ụbọchị mgbe ọrụ bịa e nwee ụkọ osisi nwoke anụnwa wee chụọ osisi n'ime ọhịa ebe o si egbute osisi ka o wee wee rụọ oche ndị mmadụ ji anọ ala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndị mmadụ chọrọ ka um, ka ọ rụọrọ ha nwoke a wee jee chụọ osisi n'ime ọhịa mana ọ hụghị osisi ọrụ nke a mere o ji wee sị ka ọ baa n'ime ime ọhịa ka ọ mara na o nwere osisi ọ ga-ahụ ebe ahụ n'ihi na ọrụ anwa dị ezigbo mkpa nwoke anụwa wee malite njem wee bawa n'oke ọhịa ebe ndị ma ndị mmụọ ma ndị mmadụ bụ ụmụ anụmanụ ha na-anọ ka nwoke a ruru n'ime ọhịa ọ hụrụ osisi nyere ya ihe ọ chọrọ o wee rigoro ya bụ osisi wee gbutuo ya bụ osisi pịachasị osisi ya eburu osisi ya naa mana ka ọ na-egbu osisi a o nwere otu agụ nọ ebe dị anya wee na-ele ya ka ọ na-eme ya bụ ihe agụ anụwa hapụrụ ụmụ ya n'ukwu osisi ahụ wee gaa ịga kpata nri ụmụ ya ga-eri mana mgbe ọ batara ọ hụrụ na nwoke a pịatugo ya bụ osisi wee gbusisi ụmụ ọ mụ nke a mere iwe ji wee wee agụ a mana o nweghị ihe o mere kama ọ nọ na-elele nwoke a mgbe nwoke a pụrụ o jiri nwayọọ bịa kpọrọ ụmụ ya nie n'iwe na ọnụma ọ sị na ọ ga-emeriri nwoke a ihe o mere ya ka ọtụtụ ụbọchị gasịrị agụ a bịa bịa yiri awụrọ mmadụ maa nnukwu mma yiri awụrọ nwa agbọghọ wee malite jebe n'obodo nwoke a buru okpokoro ife n'isi wee gaba mgbe ọ batara n'obodo ụmụ okorobịa na ndị obodo fụrụ ya wee nwee nnukwu ọṅụ wee na-ajụ ya ebe o si na ha tụba ụdị mmadụ dị otu a n'obodo ha ha bịa na-abịakwute ya na-asị na ha chọrọ ịnụ ya mana nwa agbọghọ bịa gwara ha na sọsọ onye ga-anụ ya bụ onye ga-atụnyenwu mkpụrụ akụ n'ime mfi a o tụrụ n'isi onye ọbụla ga-emeni ya ọ bụ onye ahụ ka ọ ga-anụ ndị obodo sị na ọkwa na ihe dị na ya na ha ga-anwa ụmụ okorobịa niile bidoro na-eme ka ha mara onye ga-atụnyenwu mkpụrụ akụ n'ime okpokoro mfi ahụ nwa agbọghọbịa mana o nweghị onye meniri ya ha megide emegide ụmụ okorobịa niile nọ n'obodo wee gwụsịa mgbe ha gwụsịrị ha sị na onweghị onye metere na hawa bụ ụmụ okorobịa nọ n'obodo agwụgo nwaanyị a wee sị na ha agwụbeghị na o nwere otu onye fọrọ ha sị na ha agwụgo na sọsọ onye ọ fọrọ bụ onye anụnwa na-eji osisi atụ ọtụtụ ihe dị iche iche nwa agbọghọbịa sị ha je weta ya na o nwere ike ọ bụrụ ya wa ga-atụnye ya bụ mkpụrụ akụ na ya bụ mfi ndị obodo wee nukọ wee bịa ebe nwa okorobịa ha rute ebe nwa okorobịa a gwa ya ihe na-eme wee sị ya bịa bịa nwaa ọ mara na ọ bụ ya wa ga-abụ onye isi ọma ga-anụ ọmarịcha nwa agbọghọbịa ahụ nwa okorobịa sịrị ha mba na ya bụ nwoke nwere ihe ọ na-arụ na onweghị ụdị efe ahụ ịbịa bịa soro ha mee ụdịka ihe mana ndị obodo wee jisie ike na-arịọ ya asị ya bịa nwaa ha gwara nwa okorobịa na hawa bụ ndị obodo ama anọ na-ele anya ụdịka ihe dị otu a gafenahụ ha ha yọkatara nwa okorobịa yọkata nwa okorobịa nwa okorobịa wee mechaa kwete na ọ ga-eso ha je nwaa ka nwa okorobịa mgbe ọ na-aga n'ụzọ o nwere ka ahụ dị ya mana ọ maghị ihe na-eme ya kama ọ sịrị ka ọ ga nwaa ka ọ marụ na ọ ga-abụ onye nwere isi ọma nwokorobịa nọ n'ebe ahụ otu mkpụrụ akụ ọ tụrụ danyere n'ime mfi ahụ nwokorobịa ndị obodo wee nwee aṅụrị wee bụrụ otu a ka nwokorobịa si wee nụta nwa agbọghọbịa ya na nwa agbọghọbịa nwere aṅụrị wee du nwa agbọghọbịa nawa be ya ngwa ngwa nwa okorobịa du nwa agbọghọbịa wee bata na be ya nkịta ya wee bido na-asụ ude ude nwa okorobịa amaghị ihe na-eme mana nkịta ya ma ihe ọ hụ nwa okorobịa wee kpọ nkịta ya gwa ya na nwa agbọghọbịa ọ kpọnatara ebe a bụ nwunye ya na bido ụbọchị ahụ gaba na nwa agbọghọbịa ga-abụ nne ya nkịta abụrụ na mmadụ ma kwuo ihe na-eme ka o ruru n'oge abalị oge a ga-eji lahụ n'abalị mgbe nwa okorobịa nọtabụ nwa agbọghọbịa nkịta na nwa okorobịa na-alahụ n'otu ụlọ mana mgbe nwa agbọghọbịa ga ya bụ nwunye nwa okorobịa ha naabọ wee nọrọ n'elu akwa ndina ebe nkịta nọ n'ala mgbe ọ na-akụ ihe dị ka elekere nke iri na abụọ nke etiti abalị mgbe onye ọbụla na-alahụ ụra nwa agbọghọbịa wee ghọọ agụ wee mịa mbọ ka ọ dọgbuo nwa okorobịa ngwa ngwa o mere ihe a nkịta wee nụ isi ya wee bilie ozugbo bido gbọba gbọba na-agbọsi ike nke a mere ka nwoke a tete mana tupu nwoke etete ya bụ agụ aghọgo mmadụ ọzọ nwoke a tetere nọ na mgbagwoju anya maka na ọ hụbeghị ụdị ihe dị otu a mbụ nwunye ya gwara ya na nkịta ekweghị ya lahụ ụla nwoke a wee baara nkịta ya mba wee sị ya kwenu ka nwaanyị ọ lụtara ọhụrụ lahụ ụla nkịta mechiri ọnụ ma wee lahụkwa na nke abụọ mgbe onye ọbụla lahụkwara ya bụrụ nwaanyị wee ghọkwa agụ mịa mbọ ka ọ dọkwa nwoke a ọzọ mana nkịta a tetekwara gbọba ụja nke mee ka nwoke a bilie were iwe wee pụọ n'ezi ọ nọgidoziri n'ezi chi wee fosasịa nwunye ya pụtara wee gwa ya na nkịta anaghị ekwe ha laba ụla keekwanụ ihe a ga-eme ya nwoke a wee sị na nkịta ya anaghị akpabu ụdị agwa dị otu a na-amaghị na nkịta a na-agbọ ụja nwere ihe kpatara o ji agbọ ụja n'abalị na-esote ụbọchị ahụ ha lahụbara ụra ọzọ mana nwaanyị a gwara nwoke a na nkịta ama eso ha lahụ n'ime ụlọ ọzọ na nkịta ga-anọ n'iro ka o wee kwe ya lahụ ụra nwoke a gere ya ntị na-agbaghaghị ya nkịta wee lahụ n'iro ha abụọ wee nọrọ n'ime ụlọ n'etiti abalị mgbe onye ọbụla lahụrụ ụra mgbe ụra na-atọwa ndị mmadụ ntị nwoke alahụmiena nwaanyị a wee ghọkwa agụ ọzọ wee mịa mbọ na-achọ ka ọ dọgbuo nwoke a ngwa ngwa nkịta wee nụ isi ya n'ilo wee bido gbọsiba ụja ike wee na-atụ onwe ya n'ọnụ ụzọ na-agbọsi na-eme mkpọtụ dị egwu nke a mere ka nwoke a tete nwaanyị a agụ a wee ghọkwa nwaanyị ahụ nwoke a tete sị kee ihe na-eme nkịta ya ọ ga-abụ na nkịta ya na ahụ adịghị ya ihe a ka nkịta na-eme kwa mgbe kwa mgbe mgbe ọbụla nwaanyị a tụgharịrị na agụ ọ dọgbuo nwoke nwaanyị a nọkọtara wee sị ebe ọ bụ na ọ ma egbu nwoke a n'ụlọ ya na ọ ga-achọ ụzọ ọ ga-esi wee mebi na nwoke na nwoke a amaghị mme ya ihe gbanadị otu ahụ n'echi ya nwoke a wee na-agagharị n'obodo ya na nwunye ya ya bụ agụ ahụ ọ nụtara otu ụbọchị nwunye ya wee sị na ọ chọrọ ka ha gaa n'ime ọhịa jee nweta osisi a ga-eji wee na-atụ osisi na-atụ ihe ụfọdụ dị n'ụlọ na ọ chọrọ ka ha gaa n'ọhịa di ya kwetere na-agbaghị ya agbagha ha wee malite ya bụ njem mana tupu ha gawa ya bụ njem nkịta anọghị ya ha wee pụọ ka ha na-aga ha na-afụ osisi dị iche iche mana nwaanyị a sị ya mba ka ha baa n'ime ime ọhịa na ebe ahụ ka ọ ga-enweta osisi ọ ga-eji wee rụ ihe ọ chọrọ ịrụ ga-enye ndị mmadụ obi aṅụrị nwoke a na ya bụ nwaanyị wee baa n'ime ime ọhịa wee rute ebe ahụ nwoke a nọ wee jiri osisi wee tigbuo nwa agụ ahụ nwaanyị a wee sị ya biko ya rigoro elu osisi a ka o weta nkụ nọ n'elu na nkụ a ga-aka mma iji wee tụọ osisi nwoke a agbaghị ya agbagha wee rigo n'elu osisi wee na-ewotute ya bụ mgbe ọ chọrọ ịtụtu ya bụ o wee na-agwa nwunye ya nọ n'ala ya pụta ka ọ tụtu ya bụ ka ya bụ nkụ hapụ ịtụ ya n'isi mana o nweghị asụsụ ọbụla ọ nụrụ o wee sị ya pụta n'ala ihe ọ na-ekwu maka na uche ya adịghị na ọ na-ewotu ya bụ wee na-ekwu ya bụ ihe mana o nweghị onye ọ na-anụ olu ya wee sị ka o lee anya n'ala ngwa ngwa o lere anya n'ala ọ hụghị nwunye ya ihe ọ hụrụ bụ nnukwu agụ nke a mee ka nwoke a kwaa akwa sị na agụ atagbuo nwunye ya mana agụ a mụrụ ya amụ wee sị ya na ọ bụ nwunye ya ahụ na ọ nya bụ agụ ahụ wee kọwara ya ihe ya bụ nwoke mere ụmụ ya na ọ nya ka ọ bịara ịkwụ ụgwọ nwoke a wee na-ayọ agụ a na-ayọ agụ a na-ayọ agụ a sị ya mere ebere mana agụ a nke a mere ka nwoke a nọ n'elu osisi a chi wee na-eji mgbe chi na-eji nkịta anwa wee pụta ọ hụghị nna ya ukwu nke a mere ka ọ nọ na mgbagwoju anya wee sị na nna ya ukwu anaghị anọ n'ilo wee ruo oge dị otu a na o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe na-eme ịhapụ obi n'uche ya ị ma na anụmanụ a na-egbu mana obi ya iche ka ọ na-eme ihe a o nwere nnukwu opi ọ bụ nwoke a debere n'ọba ji ya ọ na-abụ mgbe ọbụla ọ nọ na nsogbu ya bụ opi ebido egwu iji gwa ndị mmadụ na nwoke ahụ bụ na nsogbu mgbe ọ na-eweta aka ihe dị ka elekere nke ise nke mgbede opi anwa bido gụba egwu na-agụ egwu na-agụ egwu egwu ọ na-agụ na-akọwa na nwoke a nọ na nsogbu n'ime ọhịa ngwa ngwa ndị mmadụ nụrụ ya bụ olu egwu ha gbakọọ wee gwa nkịta nwoke a ya je ịchọpụ nna ya ukwu ha kụnyere ya bụ owere olu wee sị ya na opi a ga-eduru ya wee gaa ebe ahụ nkịta bụ obi a bịala nnukwu ọsọ wee soro olu ya bụ egwu wee na-agbaga ngwa ngwa nkịta na-eru nso n'ọhịa ahụ wee fụọ agụ ahụ na nna ya n'elu tinyekwara ndị mmadụ so ya wee na-aga ọ gbasibere ọsọ ike nke a mere ka agụ ahụ wee iwe mịa mbọ ya wee gaa ka o jee nụso ndị mmadụ na nkịta ọgụ mana nkịta ji ọsọ wee nwakwasị n'elu agụ ahụ ha wee bido nụba nnukwu ọgụ ka ha na-anụ ya bụ ọgụ agụ a wee na-achọ igbu nkịta mana uche ya kwụrụ na ọ bụ ya na ndị mmadụ bịara nke a mere ka ndị mmadụ si ụzọ dị iche iche gbaa ya bụ agụ okirikiri wee were nnukwu mma wee sugbuo ya bụ agụ agụ a wee nwụọ nke a mere ka nwoke a si n'elu osisi wee bito wee kelee ma nkịta ya ma ndị mmadụ n'ihi na ọ bụ ndị mmadụ nyere aka wee zọpụta ya bido ụbọchị ahụ gaba nwoke a kpachapụrụ nkịta ya anya wee na-ege ntị n'ihe ọ bụla nkịta ya na-eme iji wee chọpụta mgbe ọ nọ na nsogbu na mgbe ihe na-agara ya nke ọma otu a nwoke a na nkịta si wee bibe na-enweghị nsogbu ọbụla na-anụghị nwaanyị ọbụla na-amụtaghị nwa ọbụla wee ruo na nwoke ahụ nwụọ ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ ihe ọbụla anyị chọpụtara na-eme na-adịghị emebu mgbe gara aga mana o bido ime ebe mmadụ ibe anyị nọ na ebe ọtụtụ ihe dị iche iche nọ gbaa mbọ ka ị gee ntị o nwere ike ọ bụrụ ozi ka chukwu okike abịama si n'ọnụ ụmụ ihe a na-ezi gị ọzọkwa tupu ị mee ọtụtụ ihe tupu ị nụọ nwaanyị gbaa mbọ hụ na i nyochara ya ncha egena ntị n'ife ndị mmadụ na-ekwu ekwena ka ndị mmadụ mee gị ime ihe ị chọghị ime ọ bụ ihe mere okoro udo o ji wee jee nụta agụ chee na ọ nwaanyị ka ọ nụtara nke ikpeazụ gbaa mbọ ka gị na ndị mmadụ na-adị na mma ọ bụrụ na okoro udo na ndị obodo adịghị na mma ha ama jee nye nkịta aka wee zọpụta ya e nwere ọtụtụ ihe mmụta dị n'akụkọ a amaghị m ma o nwee nke ị mụtara ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụtara deere m ya ka m fụ ya daalụ m letakwa na aka m maazị Chibuzo ko ndewo